aw minnu bɛ ka an lamɛn mali kɔnɔ ani mali kɔ kan farafina kɔnɔ ani farafina kɔ kan aw minnu bɛ ka an lamɛn arajo sira fɛ ani ɛntɛrinɛti sira fɛ aw minnu bɛ ka an lamɛn whatsapp sira fɛ groupe dɔnni bulonba nimero 1 nimero 2 fɔɔ ka taa se nimero 3 ma ani aw ka jamakulu mɔɔw bɛɛ lajɛlen aw minnu bɛ ka an lamɛn kucala arajo jama jigi fiɲɛ suuru fɛ bi kɔnɔtɔ ni wɔɔrɔ tomi seegi jɔjan fiɲɛ suuru tɔntɔn yakuba konate e min ye a ɲɛmɔgɔba ye aw minnu bɛ ka an lamɛn fanakaw fɛ yen radio man bɛ bɛɛ fɔ fiɲɛ suuru fɛ tɔntɔn samaɲana basi e min ye a ɲɛmɔgɔba ye aw minnu bɛ ka an lamɛn arajo yɛrɛdɔn sabanan sira fɛ npɛsoba tɔntɔn mamadu kulibali dit jagɛr e min ye a directeur économique ye ani tanti baminata kulibali e min ye a directrice financière ye

nin ye aw ka nin dɔgɔkun ni o ye k'a daminɛ lɛndi n'o ye ntɛnɛn ye marisi kalo tile tan ni naani ka taa bila dimansi la n'o ye kari ye marisi kalo tile mugan saan ba fila ni mugan ni fila ale dɔgɔkun kibaru ye ni o labɛnna porofesɛr bazumana watara fɛ dolo dɔnba turabu dɔnba tigɛ kɔnɔna dɔnba ani banaw ni u furaw dɔnba ani sigo n'a kɔrɔ dɔnba k'a lase aw ma aw denmuso ani aw balimamuso ani aw ka kalanden fitini fɛ ni o ye maishata watara ye dolo karamɔgɔ denmuso ni mɔgɔ min b'a fɛ ka i ka duniyatigɛ taga bolo dɔn dolo dɔnni tigɛ kɔnɔna dɔnni ani turabu dɔnni sira fɛ walima ka i kalan o dɔnniya la k'a sɔrɔ i ma wuli ka na a fɛ yen nka musagabɔ b'a la dɛ sabula ji gansan tɛ kumu

tan ni wɔɔrɔ bi saba ni kɔnɔntɔn faamuyali koɲuman ala k'o di an bɛɛ lajɛlen ma an be yɔrɔ min na sisan an be bamako ɲamanakaw fɛ yen atɛtɛbugu dondaba la sapɛr pɔnpiye ani sato ɲaga du ani ekɔli ɲɛtaso masurunya na n'alahu taala sɔnna a ma aw bena ɲinan saan ba fila ni mugan ni fila ale saan kibaru lamɛn arajo solɛy fm fiɲɛ suru fɛ k'a daminɛ nɛgɛ ɲɛ tan ni wolonfila ka taa bila nɛgɛ ɲɛ tan ni segin na sikasokaw fɛ yen ni mɔgɔ minnu bangera k'a daminɛ marisi kalo tile mugan ni kelen ka taa bila avrili kalo tile mugan na n'an b'a fɔ olu ma ko beliyew funteni kalo fɔlɔ denw ni so denw sagajigiw nin dɔgɔkun kɔnɔ fan bɛɛ ye kɔrɔ ye aw bolo aw ka dɛsɛko la o be dɔgɔya aw bena aw jigi da aw ka diyanyefɛn minw sɔrɔli kan aw ka wulikajɔ ni cɛsiri ani baara ɲɛdɔn de bena kɛ sababu ye k'o bɛɛ lajɛlen sɔrɔli nɔgɔya aw ye nin dɔgɔkun kɔnɔ a kan k'a fɔ aw ma ko jigitugu masaw bawo aw bena kɛ sababu ye ka mɔgɔ caaman de jigi tugu n'aw ka bolola hɛrɛw ani aw ka ladilikan ɲumanw ye sigi musa k'i sigi nii na badara ali k'i sigi gɛrɛsigɛ ani sira kan ka t'i sigi kɛnɛso la ka koo laban minɛ o de b'a yira k'a fɔ k'aw ka wuli ka jɔ ni cɛsiri ani taa ni ka segi baaraw de bɛna kɛ sababu ye k'aw ka diyaɲɛfɛnw bɛɛ lajɛlen sɔrɔli nɔgɔya aw ye ani ka jigitugu lase jama ma bɛliyew ni mɔgɔ min bɛ hɛrɛ fɛ nin dɔgɔkun kɔnɔ o tigi man kan ka juguya ta k'aw sɛgɛrɛ sabula jɔni kunnandi o kɛlɛbaga ni ala man di dɛ taliki burahima k'i sigi badu ka so lawusina k'i sigi fasotigi ka so alimankusi k'i sigi masaya so kɔnɔ ka nafolo so minɛ o bɛ kunmasuli ani dibi ani kɔnɔgan kofɔ aw masa dɔw ni ɲɔgɔn cɛ nafoloko sira fɛ nga o ko ɲɛnabɔbaga bena kɛ aw de ye nuhun kɔrɔ k'i sigi denɲɔgɔnso la maliju k'i sigi dimi ani furuso la ka siyɔrɔ minɛ o be kungɔrɔta ani bonya ani hɛɛrɛ kofɔ aw ni aw kanu ɲɔgɔnw ani aw baarakɛ ɲɔgɔnw ani aw ka ɲɛmɔgɔw walima aw furu ɲɔgɔnw cɛ baara kɛ cogo ɲuman sira fɛ badarali k'i sigi gɛrɛsigɛ ani sira kan ka t'i sigi kɛnɛso la ka ko laban minɛ o bɛ hɛrɛ ani lafiya ani jigiya ɲuman sɔrɔli kofɔ aw ka dugutaga siraw kan ni mɔgɔ minnu bangena k'a daminɛ avrili kalo tile mugan ni kelen ka taa bila mɛ kalo tile mugan ni kelen na n'an b'a fɔ olu ma ko torow funteni kalo filanan denw gɛrɛsigɛso denw turaw nin dɔgɔkun kɔnɔ basigi ani lafiya ani bonya ye aw ta ye gɛrɛsigɛ ɲini sira fɛ aw kana sɔn k'aw kɔnɔ jɛya mɔgɔ si ye nafoloko sira fɛ sabula nafolo delibaga ani jurutabaga bena caya aw nɔfɛ n'aw dun ye juru don nin dɔgɔkun kɔnɔ a sarali be gwɛlɛya alibayaro k'i sigi ni ani masaya so kɔnɔ ka laban so minɛ masa solomani k'i sigi gɛrɛzigɛ ani siyɔrɔ la ka nafolo so minɛ tontigi k'i sigi sira kan o de be bonya ani basigi ani lafiya ani hɛrɛ kofɔ aw ka nafolo sɔrɔli la sutura kɔnɔ uranus o min bɛ jigitugu ani dɛmɛ dolo kofɔ o sigilen bɛ a ɲɛɲuman kan aw ka taamasiɲɛ so kɔnɔ o de bɛ aw ka bonya ani hɛrɛ ani nafolo teliman sɔrɔli kofɔ aw ka taa ni ka segi baaraw la fɔɔ k'a kɛ sababu ye k'aw masaw jigi tugu n'aw ka bolola hɛrɛw ye nuhun kɔrɔ k'i sigi badu ka so alimankusi k'i sigi fasotigi ka so o bɛ bonya ani hɛrɛ ani baro dumanw kofɔ aw ni aw masaw cɛ sutura kɔnɔ lomara bilen k'i sigi denɲɔgɔn ani jigiya so kɔnɔ sigi musa k'i sigi dimi ani kɛnɛso la o bɛ dusukasi ani kɛlɛ ani dimi kofɔ aw baarakɛ ɲɔgɔnw ni ɲɔgɔn cɛ baara kɛ cogo ɲuman sira fɛ nga aw ka muɲu ni sabali ani ko labɛn cogo ɲuman de bɛ o gɛlɛya ban kuma tigi ɲansan k'i sigi dimiso la maliju k'i sigi bana kɔ janfa alimamu k'i sigi juguya so kɔnɔ o bɛ dimi ani kɛlɛ ani kuma caman kofɔ aw ni aw furu ɲɔgɔnw walima aw ka ɲɛmɔgɔw cɛ nafoloko sira fɛ tontigi k'i sigi sira kan o bɛ hɛrɛ ani lafiya ani basigi kofɔ aw ka dugutaga siraw kan ni mɔgɔ minnu bangena k'a daminɛ mɛ kalo kile mugan ni fila ka taa bila juin kalo kile mugan ni kelen na n'an b'a fɔ olu ma ko gémeaux funteni kalo sabanan denw badu denw filaniw nin dɔgɔkun kɔnɔ basigibaliya ani gwɛlɛya bɛ aw ka nafolo sɔrɔ siraw kan gɛrɛsigɛ ɲini sira fɛ aw ye jateminɛ kɛ aw dusu ani aw ka kumafɔtaw la ka ɲɛsin aw masaw ani aw kanuɲɔgɔnw ani aw baarakɛɲɔgɔnw ma n'o tɛ ni kɛlɛ donna aw ni u cɛ a bena kɛ nimisa ani fan fila tiɲɛ ye aw bɛɛ lajɛlen ma o de bɛ na ni gɛrɛsigɛ tiɲɛ ye k'aw ka nafolo sɔrɔtaw dɔgɔya fantan dusuba i ɲɛsumadɔn de fɔla i ɲɛna janfa alimami k'i sigi ni ani badu ka so kalalaw tala k'i sigi gɛrɛsigɛso kɔnɔ alimankusi k'i sigi sira kan ka jigiya so minɛ o de bɛ aw ka kamanagan ani dusukasi ani sɔrɔ dɔgɔya kofɔ aw ka diyaɲɛfɛnw sɔrɔli la gɛrɛsigɛ ɲini sira fɛ jemow aw ka lafiya ani bonya sɔrɔli sababuya bɛna bɔ aw ka muɲu ni sabali de la masa solomani k'i sigi fasotigi ka so lomara bilen k'i sigi masaya so kɔnɔ mori zumana k'i sigi siyɔrɔ la o bɛ kɛlɛ ani dusukasi ani jɔrɔ kofɔ aw ni aw masaw cɛ sɔrɔ nasira fɛ aw kan'a to sɔsɔli ani kuma kuntagalajan ka don aw ni u cɛ taliki bereyima k'i sigi denɲɔgɔn ani kɛnɛso la lawsina k'i sigi dimiso la kumatigi ɲasan k'i sigi nafoloso la o bɛ kunmasuli ani dibi ani kuma caaman kofɔ aw ni aw baarakɛɲɔgɔnw cɛ nafoloko sira fɛ jemow aw bena bonya ani hɛrɛ ani dugutaga dumanw sɔrɔ dɔgɔkun laban de la ka tɛmɛ a daminɛ kan k'a daminɛ jeudi n'o ye alamisa ye ka taa bila dimasi la n'o ye kari ye ni mɔgɔ minnu bangena k'a daminɛ juin kalo kile mugan ni fila ka taa bila juillet kalo kile mugan ni fila na n'an b'a fɔ olu ma ko kansɛr samiya kalo fɔlɔ denw fasotigi denw ganganw il faut battre le fer quand il est chaud nɛgɛ kalaman de bugɔ ka di aw ka nin dɔgɔkun gɛrɛsigɛ siraw ka teli ala ni aw ka wulikajɔ ni cɛsiri sababuya la nga kansɛr salabagatɔw sen tɛ o la sabula baara ɲuman kɛ de bɛ mɔgɔ faden ɲɛ bɔ i la walisa aw ka lafiya ani hɛrɛ sɔrɔ aw kana sɔn gɛlɛya ka don aw ni aw masaw ani aw baarakɛɲɔgɔnw ani aw ka ɲɛmɔgɔw cɛ baara kɛcogo ɲuman sira fɛ aw ye sɔn u ka ladilikanw ma sabula kɔnɔkulu jɛlen de bɛ bii fɔ adama k'i sigi ni ani jigiya so kɔnɔ janfa alimami k'i sigi gɛrɛsigɛ ani nafoloso la mori zumana k'i sigi sira kan ka juguya so minɛ o bɛ ninsɔndiya ani bonya ani nafolo teliman sɔrɔli kofɔ aw ka taanikasegin baaraw la gɛrɛsigɛ ɲini sira fɛ nuhun kɔrɔ k'i sigi badu ka so ka t'i sigi furuso la alibayaro k'i sigi fasotigi ka so alimankusi k'i sigi masaya so kɔnɔ ka laban so minɛ o de b'a yira k'a fɔ k'aw jigitugubaga ani aw gundofɔɲɔgɔn bena kɛ aw masaw ani aw ka ɲɛmɔgɔw walima aw furuɲɔgɔnw de ye ni aw sɔnna u ka ladilikanw ma kalalaw tara k'i sigi denɲɔgɔnso la lomarabilen k'i sigi dimiso la ka siyɔrɔ minɛ o bɛ dusukasi ani sɔrɔ basigibaliya kofɔ aw baarakɛɲɔgɔn dɔw ni ɲɔgɔn cɛ baara kɛcogo ɲuman sira fɛ nga o gwɛlɛya ban sababu bena kɛ aw de ye mori zumana k'i sigi sira kan ka juguya so minɛ o bɛ ninsɔndiya ani bonya ani gundo dogolen dɔ bangeli kofɔ aw ka dugutaga siraw kan ni mɔgɔ minnu bangena ka daminɛ juye kalo tile mugan ni saba ka taa bila ut kalo tile mugan ni saba la n'an b'a fɔ olu ma ko liyɔnw samiya kalo filanan denw denɲɔgɔnso denw warabaw mɔgɔ ye cogo ɲuman de bɛ i ka batigɛ sira nɔgɔya i dɔnnen don ni turuni min ye n'i y'o di ka bɔ i kun i bɛ kɛ dɔnbaga lafili ye nin dɔgɔkun kɔnɔ aw ka bonya ani kungɔrɔta ani hɛrɛ sɔrɔli sababuya bɛna bɔ aw ka ɲumankɛ ani aw ka kɔnɔnajɛlenya de la ka ɲɛsin aw baara kɛ ɲɔgɔn ma baara kɛ cogo ɲuman sira fɛ le bien fait n'est jamais perdu adamaden ka ɲumankɛlen tɛ tiɲɛ abada tontigi k'i sigi ni ani denɲɔgɔn ka so ka ko laban minɛ mali ju k'i sigi gɛrɛsigɛ so kɔnɔ kalalaw tala k'i sigi bana kɔ ka n'i sigi sira kan ka siyɔrɔ ani nafolo so minɛ o de b'a yira k'a fɔ k'aw ka wulikajɔ ni cɛsiri ani seko ni dɔnko baaraw de bɛna kɛ sababu ye ka kunkɔrɔta ani sɔrɔ caman lase aw ma baarakɛyɔrɔw la fɔɔ k'aw ko diya aw baarakɛ ɲɔgɔnw ye kalo o min bɛ lakodɔnni dolo kofɔ o sigilen bɛ aw ka taamasiyɛn so kɔnɔ lɛndi n'o ye ntɛnɛn ye marisi kalo tile tan ni naani ani maridi n'o ye tarata ye marisi kalo tile tan ni duuru ani mɛrikiredi n'o ye araba ye marisi kalo tile tan ni wɔɔrɔ o don saba bɛ aw ka hɛrɛ ani bonya ani jolimandiya kofɔ jama fan fɛ kumatigi ɲasan k'i sigi badu ani fasotigi ka so sigi musa k'i sigi masaya so kɔnɔ ka kɛnɛ so minɛ o bɛ dimi ani kuma caman ani jamajɛrɛbaara dɔ ani tɔnsigi kofɔ aw ni aw masa dɔw cɛ nafolo ko sira fɛ lomarabilen k'i sigi dimi so la taliki bereyima k'i sigi furuso la ka jigiya so minɛ o bɛ bɛn ani hɛrɛ ani jigiya ɲuman sɔrɔli kofɔ aw ni aw kanu ɲɔgɔnw ani aw furu ɲɔgɔnw walima aw ka ɲɛmɔgɔw cɛ sɔrɔ na sira fɛ komi tɔntigi ale ni mali ju jɛla ka kalalaw tara sigi sira kan o bɛ kunkɔrɔta ani hɛrɛ kofɔ aw ka dugutaga siraw kan ni mɔgɔ minnu bangena k'a daminɛ ut kalo tile mugan ni naani ka taa bila sɛpitanburu kalo tile mugan ni saba la n'an b'a fɔ olu ma ko viyɛrisiw samiya kalo sabanan denw dimiso denw fɛn kura sanuman baara ma kɛ min na fɔlɔ n'aw m'aw kɔlɔsi aw dusu ani aw ka kuma fɔtaw ani aw ka kɛwalew la aw masaw fan fɛ aw bena kɛ aw yɛrɛ ma jugu ye k'aw bila nimisa minɛn kɔnɔ muɲu ni sabali aw ye o kɛ aw ta amaɲɔgɔn ye ni aw tulo donna aw kɔrɔfɔlikan minnu na aw masaw fan fɛ aw kana dimi k'u jaabi aw ye sɔn u ka ladilikanw ma sabula fili man jugu nka n tɛ segi kɔ o de ka jugu syɛba tɛ fɛn jugu yɛrɛkɛ ka bila a den kɔrɔ abada kumatigi ɲasan k'i sigi ni ani masaya so kɔnɔ badara ali k'i sigi gɛrɛsigɛ so kɔnɔ ka t'i sigi siyɔrɔ la kalalaw tala k'i sigi sira kan o bɛ dimi ani gɛlɛya ani sɔrɔ basigibaliya kofɔ aw ka baara ɲumanw kɛli la gɛrɛsigɛ ɲini sira fɛ kalo o min bɛ lakodɔnni dolo kofɔ o sigilen bɛ aw ka tamasiɲɛ so kɔnɔ jeudi le 17 mars n'o ye alamisa ye mars kalo kile tan ni wolonwula ani vendredi le 18 mars n'o ye juma ye mars kalo tile tan ni segin o don fila bɛ aw ka bonya ani hɛrɛ ani mandiya kofɔ jama fan fɛ alibayaro k'i sigi badu ka so adama k'i sigi fasotigi ka so o bɛ nisɔndiya ani hɛrɛ ani baro dumanw kofɔ aw ni aw masaw cɛ jamajɛrɛ baara dɔw la masa solomani k'i sigi denɲɔgɔnso la lomarabilen k'i sigi dimiso la janfa alimami k'i sigi jigiya so kɔnɔ lawusina k'i sigi furuso la ka juguya so minɛ o bɛ dusukasi ani kunmasuli ani kɔnɔgan kofɔ aw ni aw baarakɛɲɔgɔnw ani aw ka ɲɛmɔgɔw walima aw furuɲɔgɔnw cɛ nafoloko sira fɛ viyɛriziw aw bena bonya ani hɛrɛ ani lafiya ani jigiya ɲuman sɔrɔ dɔgɔkun laban de la ka tɛmɛ a daminɛ kan kalalaw tala k'i sigi sira kan o be hɛrɛ ani lafiya kofɔ aw ka dugutaga siraw kan ni mɔgɔ minnu bangena k'a daminɛ sɛtanburu kalo tile mugan ni naani ka taa bila ɔktɔburu kalo tile mugan ni saba la n'an b'a fɔ olu ma ko balansiw kawula kalo fɔlɔ denw furuso denw sumaninkɛlaw nin dɔgɔkun kɔnɔ aw ka kungow bena caya aw ka sɔrɔw ma sabula basigibaliya bɛ aw ka gɛrɛsigɛ siraw kan ni aw masaw ye dɛmɛ min ɲini aw fɛ n'a bɛɛ se ma kɛ aw ye k'u dɛmɛ aw ye u lafaamuya ni hakilisigi ani nɔgɔya ye k'a yira u la k'a fɔ ko don bɛɛ man kan mɔgɔw ma masa solomani k'i sigi ni ani masaya so kɔnɔ ka juguya so minɛ Taliki Bereyima k'i sigi gɛrɛsigɛ ani siyɔrɔ la Badara Ali k'i sigi sira kan o bɛ kelenna miiri ani jɔrɔ ani nafolo basigibaliya kofɔ k'aw masaw ka kungo caya aw da la dɔgɔkun daminɛ kɔnɔ Uranus o min bɛ jigitugu ani dɛmɛ dolo kofɔ o sigilen bɛ a ɲɛɲuman kan aw jɛɲɔgɔn ka tamasiɲɛ so kɔnɔ n'o ye toro ye o de bɛ aw ka nafolo teliman sɔrɔli basigibaliya kofɔ ka dɔgɔkun laban diya aw la fɔ ka kɛ sababu ye k'aw masaw caman jigi tugu kalo o min bɛ yɛrɛyira ani lakodɔnni dolo kofɔ o sigilen bɛ aw ka tamasiɲɛ so kɔnɔ samedi le 19 mars n'o ye sibiri ye mars kalo kile tan ni kɔnɔntɔn ani dimanche le 20 mars n'o ye kari ye mars kalo kile mugan o don fila bɛ aw ka bonya ani hɛrɛ ani jolimandiya kofɔ jama fan fɛ adama k'i sigi badu ka so alimankusi k'i sigi fasotigi ka so o bɛ dimi ani kɔnɔgan ani ɲɔgɔn faamuyabaliya kofɔ aw ni aw masaw cɛ sɔrɔ nasira fɛ nka o ko ɲɛnabɔbaga bena kɛ aw de ye lawusina k'i sigi denɲɔgɔn ka so lomarabilen k'i sigi dimi ani furuso la kumatigi ɲasan k'i sigi jigiya so kɔnɔ o bɛ kunmasuli ani dusukasi ani kuma caaman ani kɛlɛ kofɔ aw ni aw baarakɛɲɔgɔnw ani aw ka ɲɛmɔgɔw walima aw furuɲɔgɔnw cɛ baarako sira fɛ badarali k'i sigi sira kan o bɛ hɛrɛ ani lafiya kofɔ aw ka dugutaga siraw kan ni mɔgɔ minnu bangena k'a daminɛ ɔktɔburu kalo tile mugan ni naani ka taa bila novanburu kalo tile mugan ni fila la n'an b'a fɔ olu ma ko skɔrpiyɔn kawula kalo filanan denw dibiso denw gɔsɔnw yɛlɛn ka jigi ka ca aw nɔfɛ gɛrɛsigɛ ɲini sira fɛ o de bena kɛ sababu ye ka jɔrɔ ani kamanagan bila aw la nafoloko sira fɛ o la aw ye taama fusaya ni sigili ye n'aw b'a fɛ k'aw ka sagonafɛnw caaman sɔrɔ nɔgɔya la sabula aw gɛrɛsigɛ bɛ aw sentigɛ de kɔnɔ nin dɔgɔkun kɔnɔ n'aw ye aw wasa don ala deli ani sarakabɔ la aw bena kunbɛ cogo ɲuman sɔrɔ aw ka gɛlɛyaw la k'aw ka ɲinifɛnw kɛ sɔrɔfɛn ye masa soloman k'i sigi nin na alimankusi k'i sigi gɛrɛsigɛso kɔnɔ adama k'i sigi denɲɔgɔn ka so ka n'i sigi sira kan o de be aw ka jɔrɔ ani kelenna miiri kofɔ aw ka diyaɲɛfɛnw sɔrɔli la nga aw ka gɛrɛsigɛ dayɛlɛli sababuya bena bɔ aw ka taa ni ka segi baaraw de la maliju k'i sigi badu ka so ka nafolo so minɛ alibayaro k'i sigi fasotigi ka so ka t'i sigi dimiso la mori zumana k'i sigi masaya so kɔnɔ o be kungɔrɔta ani bonya ani hɛrɛ kofɔ aw ni aw masaw ani aw baarakɛɲɔgɔnw cɛ baara kɛ cogo ɲuman sira fɛ nuhu kɔrɔ k'i sigi furuso la ka laban so minɛ lawsina k'i sigi bana kɔ kuma tigi ɲasan k'i sigi jigiya so kɔnɔ ka kɛnɛ so minɛ janfa alimami k'i sigi juguya so kɔnɔ ka siyɔrɔ minɛ o bɛ kumasuli ani kuma caman ani kɛlɛ kofɔ aw ni aw furu ɲɔgɔnw cɛ siyɔrɔ la adama k'i sigi denɲɔgɔn ka so ka n'i sigi sira kan o bɛ nisɔndiya ani hɛrɛ kofɔ aw ka dugutaga siraw kan ni mɔgɔ minnu bangena k'a daminɛ novanburu kalo tile mugan ni saba ka taa bila desanburu kalo tile mugan ni kelen na n'an b'a fɔ olu ma ko sajitɛriw kawula kalo sabanan denw siraso denw sotigi kalatigiw nin dɔgɔkun kɔnɔ aw bɛ aw mamuso ka ganforo la sabula aw ka ɲumanya ani sɛgɛsɛgɛli ani kɔnɔnajɛya bɛna kɛ sababu ye ka kungɔrɔta lase aw ma jama cɛ la ka bonya ani jɔlimandiya di aw ma nin dɔgɔkun kɔnɔ n'aw ye aw wasa don ala deli ani sarakabɔ la aw ka ɲinifɛnw bɛɛ lajɛlen bɛna kɛ sɔrɔfɛn ye alaw taala sababuya la ani aw juguw bɛɛ lajɛlen bɛna malo aw ye sabula jɔnni kunnandi o kɛlɛbaga ni ala man di tɔntigi k'i sigi ni ani fasotigi ka so ka denɲɔgɔn so minɛ maliju k'i sigi gɛrɛsigɛso kɔnɔ kalalaw tala k'i sigi sira kan o de bɛ bonya ani kungɔrɔta ani jɔlimandiya ani nafolo teliman sɔrɔli kofɔ aw ka wuli ka jɔ ni cɛsiri baaraw la fɔɔ k'a kɛ sababu ye k'aw masaw ani aw furuɲɔgɔnw jigi tugu sajitɛri nin dɔgɔkun kɔnɔ ni aw ye aw da don furuko kuma fɛn o fɛn na aw bɛ bonya ani sankɔrɔta ani hɛrɛ sɔrɔ o gilanni na taliki birahima k'i sigi badu ani furuso la ka bana kɔ minɛ lomara bilen k'i sigi masaya so kɔnɔ adama k'i sigi siyɔrɔ la o bɛ nisɔndiya ani hɛrɛ ani furu bato ɲuman kofɔ aw ni aw furu ɲɔgɔnw cɛ siyɔrɔ la kunnafoni dumanw aw tulo bɛna don o caman na nɛgɛjuru siraw ani ɛntɛrinɛti siraw fɛ n'o ye bɔlɔlɔw ye yɔrɔ jan fara yɔrɔ surun kan badara ali k'i sigi dimiso la janfa alimamu k'i sigi jigiya so kɔnɔ ka nafolo so minɛ mori zumana k'i sigi kɛnɛso la o de bɛ bonya ani hɛrɛ ani jigiya ɲuman sɔrɔli kofɔ aw ka baara ɲumanw kɛli la aw baarakɛɲɔgɔnw fan fɛ fɔɔ k'a kɛ sababu ye ka sɔrɔ caaman ladon aw kun kalalaw tala k'i sigi sira kan o bɛ kungɔrɔta ani hɛrɛ ani lafiya kofɔ aw ka dugutaga siraw kan ni mɔgɔ minnu bangena k'a daminɛ desanburu kalo tile mugan ni fila ka taa bila janviye kalo tile mugan na n'an b'a fɔ olu ma ko capricorn fonɛnɛ kalo fɔlɔ denw masaso denw san o san gere kura bɔ tigiw komi aw don man di ko la n'aw m'a sɛgɛsɛgɛ fɔlɔ ni aw ye hakilisigi ani jateminɛ ani sɔmijanya ani makɔlɔni fara o kan aw bena kunbɛ cogo ɲuman sɔrɔ aw ka gwɛlɛyaw bɛɛ lajɛlen na fɔɔ k'a kɛ sababu ye ka mɔgɔ caaman bɔ fili la ka sira ɲuman yira u la Capricorne bolimafɛntigiw aw ye dɔ bɔ teliya kojugu la ani ka siraba sariyaw labato sabula dimi bɛ aw ka siraw kan tɔntigi k'i sigi ni na alimankusi k'i sigi gɛrɛsigɛ ani badu ka so nuhu kɔrɔ k'i sigi fasotigi ka so kumatigi ɲansan k'i sigi sira kan alibayaro k'i sigi masaya so kɔnɔ o bɛ kuma caman ani basigi ani lafiya ani jateminɛ kofɔ aw ka diyaɲɛfɛnw sɔrɔli la gɛrɛsigɛ ɲini sira fɛ pluton o min bɛ ɲuman ani juguman dolo kofɔ o sigilen bɛ a ɲɛɲuman kan aw ka tamasiyɛnso kɔnɔ o de bɛ aw ka bonya ani basigi ani lafiya kofɔ ka hakili ɲuman di aw baarakɛɲɔgɔnw ani aw furuɲɔgɔnw walima aw ka ɲɛmɔgɔw ma adama k'i sigi denɲɔgɔn ani jigiya so kɔnɔ ka siyɔrɔ minɛ sigi musa k'i sigi jimiso la o bɛ nisɔndiya ani bonya ani hɛrɛ kofɔ aw ni aw baarakɛɲɔgɔnw cɛ baara kɛcogo ɲuman sira fɛ masa solomani k'i sigi furuso la taliki berema k'i sigi bana kɔ badara ali k'i sigi juguya so kɔnɔ ka kɛnɛ so minɛ o de b'a yira k'a fɔ k'aw jigitugubaga ani aw dɛmɛbaga ɲuman bɛna kɛ aw furuɲɔgɔnw walima aw ka ɲɛmɔgɔw de ye ni aw sɔnna u ka fɔta ani u ka kɛtaw ma sabula n'i ko k'i kelen b'a bɛɛ dɔn i kelen b'a bɛɛ cɛn kumatigi ɲasan k'i sigi sira kan o bɛ basigi ani lafiya ani kuma caman kofɔ aw ka dugutaga siraw kan ni mɔgɔ minnu bangena k'a daminɛ janviye kalo tile mugan ni kelen ka taa bila fevriye kalo tile tan ni kɔnɔntɔn na n'an b'a fɔ olu ma ko verseau fonɛnɛ kalo filala denw jigiso denw jibɔnnaw sodɔn jiridɔn yɛrɛdɔn de ɲɔgɔn tɛ ko sen don ji la mana mɔgɔ min kɛ bozo ye n'i ye i ta fila gɛrɛ i yɛrɛ la i na k'i yɛrɛ ma hɔrɔn ye nin dɔgɔkun kɔnɔ aw ka bonya ani hɛrɛ ani nafolo caaman sɔrɔli bena bɔ aw yɛrɛbakun ka wulikajɔ ni cɛsiri baaraw de la aw kan'aw ka baara to mɔgɔ si bolo k'a kɛ ni aw yɛrɛ m'aw sen don a la sabula aw ka kanagɛlɛya ani jateminɛ ani sɛgɛsɛgɛli ani baara ɲɛdɔn de bena kɛ sababu ye ka mɔgɔ caaman jigi tugu mori zumana k'i sigi ni na nuhu kɔrɔ k'i sigi gɛrɛsigɛso kɔnɔ ka nafolo so minɛ badarali k'i sigi sira kan o de be aw ka bonya ani kungɔrɔta ani sebaaya kofɔ ka nafolo caaman sɔrɔli nɔgɔya aw ye aw ka seko ni dɔnko baaraw la venus o min bɛ jarabi ani furu ani kanubaya dolo kofɔ ani marisi dolo o min bɛ wulikajɔ ni cɛsiri ani baara dolo kofɔ ani saturne o min bɛ kelenna miiri ani jɔrɔ ani kamanagan dolo kofɔ o doloba saba bɛɛ sigilen bɛ a ɲɛɲuman kan aw ka tamasiɲɛ so kɔnɔ o de bɛ aw ka bonya ani hɛrɛ ani jolimandiya ani hakili ɲumanya kofɔ ka furu dilan walima ka kɛlɛ ban furuɲɔgɔnma fila ni ɲɔgɔn cɛ ani ka dɛmɛ ani jigitugu lase aw baarakɛɲɔgɔnw ma lawsina k'i sigi badu ka so alibayaro k'i sigi fasotigi ka so ka t'i sigi denɲɔgɔnso la kalalaw tala k'i sigi bana kɔ ka n'i sigi masaya so kɔnɔ ka ko laban minɛ o bɛ bonya ani majigi ani lafiya ani ɲɔgɔn faamuya kofɔ aw ni aw masaw cɛ kuma lasigi dɔ la maliju k'i sigi furuso la tontigi k'i sigi juguya so kɔnɔ adama k'i sigi jigiya so kɔnɔ o bɛ kunkɔrɔta ani hɛrɛ ani furubato ɲuman kofɔ aw ni aw furuɲɔgɔnw dɔw cɛ bonya kɔnɔ badarali k'i sigi sira kan o bɛ hɛrɛ ani lafiya ani jigiya ɲuman sɔrɔli kofɔ aw ka dugutaga siraw kan ni mɔgɔ minnu bangena k'a daminɛ fevriye kalo tile mugan ka taa bila marisi kalo tile mugan na n'an b'a fɔ olu ma ko poisson fonɛnɛ kalo sabanan denw juguso denw jɛgɛw nin dɔgɔkun kɔnɔ masaya fugulan bɛ aw kun na sabula aw ka jateminɛ ani sɛgɛsɛgɛli ani sɔmi janya ani baara ɲɛdɔn de bɛna kɛ sababu ye k'aw gɛrɛsigɛ dayɛlɛ k'aw ka diyaɲɛfɛnw caman sɔrɔli nɔgɔya aw ye ani ka jigitigu lase aw masaw ma poissonw nin dɔgɔkun kɔnɔ jama mako bɛ aw ka bilasirali ani ladilikan ɲumanw na baw aw mana min fɔ o de ka telin ka kɛ nuhu kɔrɔ k'i sigi ni ani fasotigi ka so ka n'i sigi sira kan sigi musa k'i sigi gɛrɛsigɛ ani denɲɔgɔn ka so ka nafolo so minɛ o de be aw ka bonya ani hɛrɛ ani nafolo caaman sɔrɔli kofɔ aw ka taa ni ka segi baaraw la merkure o min be hakili ani faamuya ani jateminɛ dolo kofɔ ani jupitɛr o min be gɛrɛsigɛ ani nafolo dolo kofɔ ani neptune o min be alakodɔn ani diinɛ dolo kofɔ o doloba saba bɛɛ sigilen bɛ a ɲɛɲuman kan aw ka tamasiɲɛ so kɔnɔ o de be aw ka bonya ani hɛrɛ ani jateminɛ ani hakili ɲumanya ani nafolo caaman sɔrɔli kofɔ aw ka seko ni dɔnko baaraw la fɔɔ k'a kɛ sababu ye k'aw masaw ani aw baarakɛɲɔgɔnw caaman jigi tugu mori zumana k'i sigi baduw ani siyɔrɔ la ka kɛnɛ so minɛ badara ali k'i sigi masaya so kɔnɔ ka laban so minɛ o be basigi ani bɛn ani baro dumanw kofɔ aw ni aw masaw cɛ sigikafɔ ani faso kunkanko kuma dɔw la alibayaro k'i sigi dimi ani jigiya so kɔnɔ ka juguya so minɛ masa solomani k'i sigi furuso la o bɛ basigi ani lafiya ani bonya kofɔ aw ni aw baarakɛɲɔgɔnw cɛ baara kɛcogo ɲuman sira fɛ nuhu kɔrɔ k'i sigi ni ani fasotigi ka so ka n'i sigi sira kan o bɛ bonya ani hɛrɛ ani lafiya kofɔ aw ka dugutaga siraw kan nin kun ye aw ka nin dɔgɔkun ni o ye k'a daminɛ lɛndi n'o ye ntɛnɛ ye marisi kalo kile tan ni naani ka taa bila dimansi la n'o ye kari ye marisi kalo kile mugan saan ba fila ni mugan ni fila ale dɔgɔkun kibaru ye ni o labɛnna profesɛr bazumana watara fɛ dolo dɔnba turabu dɔnba

bi saba ni kɔnɔntɔn faamuyaliko ɲuman ala k'o di an bɛɛ lajɛlen ma an be yɔrɔ min na sisan an be bamako ɲamanakaw fɛ yen atetebugu dondaba la sapɛ pɔnpiye ani sato ɲagadu ani ekɔli ɲɛtaso masurunya na n'alaw tala sɔnn'a ma aw bena ɲinan saan ba fila ni mugan ni fila ale saan kibaru lamɛn arajo solɛy fm fiɲɛ suru fɛ k'a daminɛ nɛgɛ ɲɛ tan ni wolonfila ka taa bila nɛgɛ ɲɛ tan ni segin na sikasokaw fɛ yen nin ye kibaruya ye ka ɲɛsin jama bɛɛ lajɛlen ma hali sisan nin dɔgɔkun kɔnɔ an k'an kɔlɔsi an dusu ani an ka kumafɔtaw la nɛgɛjuru siraw ani rezo sosiyow sanfɛ n'o ye bɔlɔlɔw ye ko muru dadiya kojugu b'a tan fara an kulo bena don kuma caaman na nɛgɛjuru siraw fɛ nga a galon ka ca n'a tiɲɛ ye nin dɔgɔkun kɔnɔ ko bolimafɛntigiw k'u yɛrɛ kɔlɔsi teliya kojugu ani siraba sariya labatoliw la sabula dimi ani siraba kan kasara ka ca nin dɔgɔkun dugutaga siraw kan hali dɔgɔdugu jɔla dɔw sen bɛ o la nin dɔgɔkun kɔnɔ janfa fɛn o fɛn sirilen bɛ sokɔnɔ juguw ani kɛnɛma juguw fɛ an ka jamanaw kama a gundow bɛɛ lajɛlen bena bɔrɔtɔ baw n mɛn'an ka ko la ani n tola la a bɛɛ bɛ ɲɔgɔn da fɛ mori min ko diɲɛ ka wuli a tɛna fɔ a yɛrɛ n'a ka walan kɔ kɔlɔnjugu yiri o bɛ kar'a yɛrɛ de kɔnɔ ko yɛrɛnɛgɛn dan ye kɔlɔnkɔnɔ fiɲɛ bila ye bawo i kelen de bɛ o kasa sama ni ala ko k'a bɛ tatiɲɛ lase donokɔrɔ ma a b'a bila muru jago la n'i kilenna ka sira ɲuman ta k'i b'i ka yɛrɛma hɔrɔnya kɛlɛ kɛ ladiriya kɔnɔ ala bɛ fara i kan k'i dɛmɛ sigana tɛ o la ala k'an ka farafina jamanaw bɔ u juguw bolo k'anw kɛ an yɛrɛma hɔrɔn ye k'anw kɛ anw yɛrɛ sago ye ala ka sababu ɲuman kɛ an bɛɛ lajɛlen ye ala ka barika ani hakili ɲumanya ani jama maracogo ɲuman di an ka furancɛ fanga tigilamɔgɔw ma k'an kisi an juguw tɔɔrɔ ma ka kɛnɛya ani lafiya ani bɛn sinsin an ka jamana kɔnɔ ala ka hakili ɲuman ani jama maracogo ɲuman di an ka jamana ɲɛmɔgɔw ma ka dunkafa sabati jamana kɔnɔ ala ka basigi ani lafiya ani hɛrɛ don an ka kalansow kɔnɔ ka ɛgizamɛn sɔrɔli nɔgɔya kalandenw ye ala ka faso juguw malo k'u gundo bɔrɔtɔ k'u sen n'u bolo siri k'u don kaso juguw la ala kira kanu kosɔn salalahu wasalim tasiliman k'an bɛn dɔgɔkun wɛrɛ ni alahu taala sɔnna a ma